A pustis de Coldiretti Sardigna, Confagricoltura CIA e Copagri puru ant botzadu sa proposta de acordu sutascrita sàbadu in Casteddu in sa mesa de su late, presèdia dae su ministru de sas Polìticas Agrìculas Gian Marco Centinaio, chi pro cumintzare at fissadu su prètziu de su late a setantaduos tzentèsimos a litru, e previdire a pustis unos cantos interventos chi lu facan arribbare a un'euro. Como custu acordu s'at a dèper torrare a esaminare in unu addòbiu su bintunu de frevàrgiu in Roma, presente fintzas su presidente de su Cussizu de sos ministros Giuseppe Conte, sas tres organizatziones agrìculas in unu comunicadu ant pretzisadu chi s'ipòtesi de acordu, mancari si podat cumpartire in tretos meda, galu no andat bene e si depet sichire, e si depene sichire sas tratativas pro arribare a unu pretziu zustu e aviare sos interventos istruturales pro riformare su sistema. Pro su chi pertocat sa protesta maniada dae sos pastores, sos assòtzios agrìculos sutalìnean chi fachene parte de sa dialètica democràtica, ma si podene apogiare petzi si sunu mandadas a dae innantis a manera legìtima e tutelande peri sa libertade de chie cheret versare su late. Cali si siat atzione illegale, nana Confagricoltura CIA e Copagri arriscat de rèndere inùtile sos resurtados chi si sun àpios fintzas a oje. Sas organizatziones assicurana chi an a sichire a gherrare chin s'impinnu de sos organismos natzionales issoro pro chi sa vertèntzia arribet a sos resurtados isetados. Sa Lega Coop in d-una nota firmada dae su presidente Carlo Atzori decrarat de èssere in favore a s'acordu de sàpadu e cundennat s'ùrtimu assàchiu a una cisterna de late de una cooperativa de pastores. Chie cheret afossare s'acordu est chie at interesse chi sos pastores sian contra a sos trasformadores. Los cheren semper dèbiles e assistios. Non lis andat chi su valore de su late crescat chin su crèschere de su valore de su casu, iscrivet su presidente Atzori. Chin s'acordu de su sechi de frevàrgiu pro sa Lega Coop, sos pastores ana vintu una batalla istorica, ana ligadu su valore de sa vendida de su casu a su valore de su latte. Est contra a sos pastores chie nata chi setantaduos tzentèsimos de antitzipu no andana bene, mentres in sa mesa regionale ana fatu sa proposta de setanta tzentèsimos. E est contra a sos pastores chie comporat su latte a chimbantachimbe-sessanta tzentèsimos pro lu torrare a bender in su mercadu, e oje cheret chi sian sos industriales a lu pacare un'euro. Su presidente de sa Lega Coop concruit nande chi chin s'acordu de sapadu, chi at valore retroativu, de prima die de Sant'Andria de su duamiza e decheoto a su trinta de Santu Gabine de su duamiza e dechenobe, su valore de su latte, si si ponene in campu sas misuras previdias, at a esser prus artu puru de sos otanta tzentesimos previdios. S'abba de sos ùrtimos meses e sa mancàntzia de manutentzione sunt cajonende problemas a su caminu de Funtana 'e Litu chi andat dae s'inceneridore de Tucurutai a su Grùmene. Sunt medas difatis sas pessones chi cada die lu tràbican pro andare a sos cunzaos o a sos cubiles. In custas dies a sa redatzione nostra sunt arribbadas unas cantas sinzalassiones pròpriu supra sa conditzione de custu caminu E nois las ziramus a s'amministratzione comunale. In tretos medas acatan fossos mannos cant'e totu su caminu chi podent cajonare dannu a sos mezos. Non mancan sas transennas chi an postu pro sinzalare sos tretos prus metzanos, ma si diat torrare a pròghere no an a serbire meda. Bi diat chèrrere un'interventu urgente pro pònnere in securesa su caminu a su mancu pro tapare sos fossos prus mannos e fungudos e fagher a manera chi non b'apat problemas e unu perìculu prus grave pro chie lu tràbicat a fitianu. Su Comune de Nùgoro at detzisu de torrare a apèrrere s'isportellu de sa limba sarda chin sos finantziamentos de sa leze istatale bator oto duos. S'isportellu at a apèrrere cada jòbia dae sas bator a sas ses de sero in su centru Europe Direct de su Comune de Nùgoro in Carrera Manzoni. Un'operadora at a èssere a disponimentu de sos tzitadinos, de sas istitutziones e de sos assòtzios chi an bisonzu de informatziones supra sas atividades propostas dae s'Ufìssiu de sa Limba Sarda. Su Comune informat chi intre sas atividades in programma est prevìdiu unu cursu de limba e cultura sarda pro mannos e minores. In prus s'operadora at a maniare laboratòrios e progetos didàticos pro sos pitzinnos, dae tres a dech'annos, at a esser fintzas a disponimentu pro sos docentes chi sun interessados a percursos CLIL in limba sarda e pro sas iscolas pro collaboratziones. Sa Ichnos Basket Nùgoro at torradu a bìnchere custa borta chin Sos Aranzos Olbia chin su puntègiu de sessantases a sessantachimbe. Como chin dechioto puntos sos nugoresos sun cuartos in sa classìfica de su campionadu regionale de promotzione e sa gara fit bàlida pro sas bator zorronadas de torrada. Degortes est istadu su menzus marcadore chin bintibator puntos sinzados sichidu dae Rondone chin binti. Est istada una partida difìtzile pro sos nugoresos chi ant dèpidu balanzare sa bìnchida gherrende si cada puntu ca sos rivales non si sunt rèndidos e in tretos meda fin in vantàgiu. Su primu tempus est acabadu in favore de sos gadduresos pro bintitres a bintunu gai comente su segundu acabadu dechessete a bìndighi. Sas duas iscuadras sunt andadas a si pasare. chi in sos gadduresos in vantàgiu baranta a trintases bator puntos in mancu pro sa formatzione de s'allenadore Gian Mario Pani chi si podian recuperare. Sa 'e tres fratziones est acabada degheoto a ùndighi pro sos gadduresos ma sa 'e bator fratziones acabada deghenoe a sete sos nugoresos ant bocadu s'atza binchende sa partia in su turnu imbeniente sa Ichnos sàpadu at a jocare a sas sete e mesa de sera in su Pala Don Bosco chin su Tavolara Olbia.